aw ni yakuma bi an bɛna gatoni de kɛ n'an fɛ mali la an b'a wele ko gatoni maa dɔw b'a fɔ a ma ko amuse-gueule maa dɔw b'a fɔ a ma ko croquette ayiwa an bɛna kokolama de kɛ bi n'a sɔrɔla i abonenen tɛ i abone an ka baara daminɛ aw bisimila Nin y'an ka kokoni nafɛnw de ye tan dɔ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na nin ye farini de ye farini kari de talen don an fɛ n'an bɛ se k'a fɔ 250 gramme sɛfan den kelen koko teminvɛri ɲɛ fila bɔɲɔgɔnko a bɛ komi i n'a fɔ 200 gramme koko kɛnɛ bɛ se ka k'a la nka ne ta in ye kokojalan ye nɔnɔmugu teminvɛri ɲɛ kelen ni tila a bɛ komi i n'a fɔ 130 gramme sukaro teminvɛri ɲɛ kelen 80 gramme levure chimique cuillère fitinin ɲɛ kelen ani kɔgɔ fitininin dɔrɔn o b'a ni in kɔgɔya baara ɲɛ na an b'an ka farini tɛntɛn farini mana na kɛ cogo cogo a kan ka tɛntɛn de dɛ farini tɛntɛnnen ɲuman an bɛ kɛfɛn ninnu bɛɛ ta k'a kɛ farini na komi aw yɛrɛ bɛn'a ye cogoya min na n bɛna sucre vanille far'a kan i bɛ sucre vanille ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a ɲaamini dabɔ ɲɔgɔn na sa waasa a ka kolokolo ɲɔgɔn na ka ɲɛ an ka kɛfɛnw donna ɲɔgɔn na ka ɲɛ yɛrɛ de an bɛna sɛfan ci a la sisan ka sɔrɔ k'a jiko ɲɛɲini an bɛna ji kari de kɛ k'a lami tulobilenkan na n'an bɛ se k'a fɔ 250 mililitre an t'a bɛɛ k'a la ɲɔgɔn fɛ dɛ an b'a k'a la dɔɔni dɔɔni waasa a kana taa dato ɲɔgɔn kan komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an b'an ka ji laban k'a la sisan an k'a dɔn k'a fɔ ko sukaro kɛlen don a la sukaro bɛ yeele ni sukaro yeelela a la a bɛ bari ɲɔgɔn na ka ɲɛ n'a sɔrɔla i ka koko tɛ koko jalan ye ko koko kɛnɛkɛnɛ de don i b'a san k'a fara wɔrɔ ka bɔ a la ka sɔrɔ k'a si n'a y'i diya i bɛ se k'a fara finman to a la yɛrɛ baasi tɛ i yɛrɛ b'a lajɛ dɔrɔn min bɛ bɛn i sago ma n'o de don an ye ji hakɛ min k'a la i tɛ ji caya k'o bɛɛ bɔ dɛ i bɛ ji dɔgɔya ka tɛmɛ o kan sabula ji dɔ bɛ koko yɛrɛ la o komi an ɲɛ b'a la cogoya min na an y'a don ɲɔgɔn na fɔɔ k'a magaya i b'a don ɲɔgɔn na ka taa fɛ i yɛrɛ b'a ye sukoro in bɛ yeele a la o de y'a to i t'i girin ka ji baden k'a la dɛ sabula sukoro fana de bɛ yeele an b'a datugu sisan k'a to yen nɔ a ka lafiya miniti bi saba bɔɲɔgɔnko ka se hali ɛri kelen bɔɲɔgɔnko ma i yɛrɛ b'a lajɛ min bɛ bɛn i yɛrɛ sago ma miniti bi saba bɔɲɔgɔnko selen filɛ nin ye an b'a ta sisan k'a don ɲɔgɔn na dɔɔni ka sɔrɔ k'a pɛtɛli dabɔ sa komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la cogoya min na dɔɔni a bɛ wɔsi dɔɔni o de y'a to an b'a don ɲɔgɔn na ka ɲɛ n bɛ segin a kan tuguni i kana n'a ji caya dɛ sabula sukaro min kɛlen don a la sukaro fana ji bɛ bɔ an bɛ farini mugu dɔɔni furufuru an ka pilato sanfɛla la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin ka girin kosɛbɛ an b'a tilan fila ye ka sɔrɔ k'a baara tɔ kɛ sa an b'a tilan fila ye tan cogoya in na i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la cogoya min na ka sɔrɔ k'a pɛtɛli dabɔ an b'an bɔbɔ fanga de dɛrɛ a sanfɛla la fulaw tɛ se baara kolo gɛlɛ la aw b'a da aw ka denw ma dɔrɔn n'o ye bɔɔ ye komi aw ɲɛ b'a la cogoya min na n b'a kɔrɔta k'a yira aw la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a bu man giri wa a pɛtɛlen tɛ kosɛbɛ fana bu dɔɔnin b'a la n'i ɲɛ ka keku i b'a faamuya an bena bidɔni de ta sisan k'a kooli kooli n'o ye an ka bidɔni kolen jɛlen pasi k'a ji bɛɛ bɔ a kɔnɔna na an bena o turuturu a sanfɛla la i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la ja la cogoya min na fɔɔ k'a banda ye nin ye turu fɔlɔ ye turu filanan fana be taa tuguni na nga n ben'o kɛ ja kɔfɛ baara ɲɛnen filɛ nin ye fan minnu ma kooli an b'o ta ka bɔ a da la an bɛ sɔrɔ ka na yiranni dabɔ sisan nin yɔrɔ selen n'a kɛra k'a bɛ bari ɲɔgɔn na dɔɔni dɔrɔn i bɛ se ka farini mugu dɔɔni furufuru a sanfɛla la nka nɔrɔmaliman a man ka bari ɲɔgɔn na an bɛ tulu k'an ka pɔli kɔnɔna na ni pɔli kalayara dɔɔni dɔrɔn ko tulu kalayara dɔɔni dɔrɔn an bɛ sin k'a k'a la ten dɔ a tɛ tulu foyi de min n'a sɔrɔla i ka farini ye farini ɲuman ye a tɛ tulu foyi de min sabula nɔnɔmugu kɛlen don a la nɔnɔmugu in de b'a to dan bɛ kari a tuluminko la saribɔn mugan na yɛrɛ kan ka se ka nin baara kɛ yɛrɛ a bɛ se ka kɛ o bɛ caya ma dɔɔni yɛrɛ i b'i hakili sigi a ko daada la yɛrɛ de waasa tasuma kana caya a kɔrɔ sabula komi aw yɛrɛ y'a ye ja la cogoya min na ne tora ka dɔɔni bɔ n ka tasuma na i b'a bila feu doux yɛrɛ de la waasa a ka se ka yiran fɛrɛ ma wa a kulɛri fana bɛ kɛ y a pas deux ye an bɛ to k'a lamaa lamaa tan cogoya in na waasa a fanda naani bɛɛ lajɛrɛlen ka se ka tulu in sɔrɔ n'a kɛra dɔrɔn k'i ka pɔli kalayara kosɛbɛ k'e yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a kalayara k'a be sɔn ka sisi koyi i b'i ka pɔli jigi ka bɔ ta sanfɛla la a tɛ foyi den kelen k'a la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a kulɛri ye bilenni dabɔ sa de a be se sisan komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an b'a bɔ tan cogoya in na nin y'a selen de ye n'i y'a tɛmɛ nin kan dɔrɔn a ɲɛ be dibi ka tɛmɛ nin kan i b'a dan nin cogoya in na o la n'a bɔra ko fiɲɛ y'a fili a ɲɛ tɔ bɛ ɲɛ ka taa fɛ nka n'a tɛmɛna nin na dɔɔnin dɔrɔn a ɲɛ bɛ bilen kosɛbɛ n'o de ka di i bɛ se k'a kɛ ten nka nin fasugu ninnu de ka di maaw ɲɛkisɛ ye kosɛbɛ komi i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ngalon tɛ dɛ n bɛ den kelen ta sisan k'oni in tigɛ k'oni in bisibisi ɲɛ min ma aw k'a dɔn k'a fɔ k'a magayara yɛrɛ de i bɛ se k'a mara mana dɔ kɔnɔna na walima buteli dɔ kɔnɔna na a bɛ waati kɛ bun adamaden bolo yɛrɛ de a bɛ se ka hali semɛni kelen bɔɲɔgɔnko kɛ a tɛ tiɲɛ wa a dundala ka di n'o bɛɛ ye denmisɛn fara maakɔrɔba kan ni video in diyara aw ye a y'a cari ka taga aw fɛ maaw kun k'aw ni hɛrɛ bɛn ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ